Bi ye tarata don ye marisikalo tile tan wolonwula san ba fila ani mugan wɔɔrɔ bamakɔ News TV jabarani filɛlibagaw a ye aw bisimila an ka kunnafoni sendilimaw kɛnɛ kan kunnafoni daminɛ na kununko tɛnɛn n'o bɛnna marisikalo tile tan ni wɔɔrɔ ma san ba fila ani mugan wɔɔrɔ o bɛnna eh, layilatuli kadiri don ma n'o ye eh, don kɛrɛnkɛrɛnnen mali alisilamɛw bɛɛ lajɛlen bolo ni ale don ye don lahɔrɔmaba ye o hukumu kɔnɔna na wajuli caman kɛra ani duwawu don caman de kɛra mali alimamiw fɛ yaasa jamana a ko bɛ se ka sumaya cogoya min na halisa an bɛ to ni mali kunnafoniyaw ye kunnafoni dɔw y'a sɛbɛntiya k'a fɔ ko sefawari miliyari tan ni seegin ani a kunkanfɛn ɲɔgɔn na awa ko o bɛna taga don ɲɛtaa baaraw la Mali yɛrɛ marakafo kɛmɛ seegin ani tan ni kɔnɔntɔn minnu bɛ yen ka a sababu kɛ sanu min bɛ ka sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ awa a sanu tɔnɔ bɛ ka taga don nin baara ninnu na n'o ye Mali yɛrɛ marakafo ye ɔ ni dɔw b'a dɔn kominiw la o kɛmɛ seegin ani tan ni kɔnɔntɔn kɔni nafolo kasabi miliyari tan ni seegin ani murumuru naani min sɔrɔla sanu baara la k'a bɛna don ɲɛtaa baara la ni komini ninnu kɔnɔna na irisiw ka lasigiden min bɛ mali la n'a tɔgɔ ye ko Igor Gromyko ale tun bɛ kalansoba min n'a dalilen bɛ an fɛ maliba la yan nɔ n'a ɲɛsinnen bɛ kɛlɛ degeli ma n'o ye école de guerre ye awa min ye irisiw ka lasigiden ye ale kɔni nana awa a ye ayiwa barolasigi kɛ ɲininkali caman tɛnkunna la min ye kalandenw fɛ n'o ye sɔrɔdasi kalandenw ye min bɛ tali kɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ samasama min bɛ yen ni jamana ninnu ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa baaraɲɔgɔnya minnu bɛ yen n'olu ɲininkali kɛra irisiw ka lasigiden in na n'o ye Igor Gromyko ye Walasa jamanaden bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ji sanuman sɔrɔ i sigiyɔrɔ la cogoya min na halisa cakɛda min bɛ an ka jamana kɔnɔ min ɲɛsinnen don jiko koɲɛw bɛɛ lajɛlen ma n'o ye SOMAGEP ye ale ye kɔni bɛ ka fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen tigɛ halisa walasa awa sigida la maa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ji sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la yɔrɔ minnu bɛ yen nɔ ni ji sɔrɔli ka gɛlɛn yen kosɛbɛ Ni wagati in na an bɛna an ka kunnafoniyaw kuncɛ ni kɔkan kibaruyaw ye moritani jamana y'a jira k'a fɔ ko kuma dɔw bɛ yen min bɔra an ka mali finitigiw da awa a bɛ i n'a fɔ jalakilikanw de don minnu ni a yirala k'a fɔ ko ayiwa kasoladen dɔw bɛ yen n'olu kun minɛlen bɛ moritani dugukolo sanfɛ ko maa ɛ bolilenw de kun don ɔ a na kɛ ko olu bolila ka bɔ ɛ kaso la ayiwa ko nka ko u kun minɛnen bɛ moritani ale ɛ kaso dɔw la yɔrɔ min bɛ yen nɔ ni maa wulila ka bɔ o sigiyɔrɔw la n'o ye camp de réfugiés ye awa ko u kun minɛnen kun bɛ yen yɔrɔ in na moritani ko ale ma sɔn nin kuma in ma Ghana jamana kɔni bɛ fɛ ka a yira diɲɛmaa la kɛrɛnkɛrɛnnenya la diɲɛ keleya tɔnba n'o ye ONU ye awa ka sɛbɛn kɛ sɛbɛn min ni ayiwa o bɛna bɔ marisi kalo ee, san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ in na ka taa ONU ee, ɲɛkɔrɔ ee, bɛnkan sɛbɛn don bɛnkan sɛbɛn min b'a yira k'a fɔ awa ee, min ye ee, jɔnya wale minnu kɛra ka tɛmɛ nanzaraw fɛ ka ɲɛsin golofinmaw ma awa ko nin kɔni b'i n'a fɔ mɔgɔ faga wale de ye minnu kɛra lawale nanzaraw fɛ ka ɲɛsin farafinw ma wa ko nin kɔni ye awa adamadenya yɛrɛ tiɲɛni sababu dɔ ye Ghana jamana bɛ fɛ ka min yira diɲɛmaa la kɛrɛnkɛrɛnnenya la u bɛna kɛ sɛbɛn de ye ka taa diɲɛ tɔnba ɲɛkɔrɔ n'o ye ONU ye nin de bɛ dan sigi bi an ka kunnafoni sentelimanw na aw ni ce aw ka ɲɛmadali ani aw ka kulomajɔw la aw k'an bɛn don n'a nataw la